nka RTM mɔgɔ camanba de bɛ yen bi min tɛ baara la hmm. donc n'an ko k'an b'an ka kɛwalew kɛ k'an ka kalandaw kɛ hmm. fo an k'an bolo don an kun ka wariw fara fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se ka o kɛwale la hmm. donc o fana kɛ bɛ gɛlɛya belebeleba de ye an bolo bi ɛ segali y'a fɔ k'ali an bɛ an ka faraɲɔgɔnkanw kɛ ne hakili la la ni jabala an bolo an bɛ se k'o kɛ o sen fɛ an bɛ ɛ Mediasoft Technologie fo o yɛrɛ ye tɔn den dɔ ye o y'o ka cakɛda ye donc waati ni waati n'a mago bɛ kɛwale min na ale b'a d'an ma an b'an ka kalandaw k'a kɔnɔ an bɛ se ka an ka kɛwalew k'a kɔnɔ hmm. ani an ka fara ɲɔgɔn donc bi bi na ninnu de ye gɛlɛya belebeleba ye an kan min kɛ bɛ k'an tɔɔrɔ hmm, hmm. donc an bɛ welewele kan da kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ parce que an bɛ dɛmɛ de ɲini na bi RTM ka jabala sɔrɔ an ka baaraminɛnw sɔrɔ walasa an hakilinaw ye min ye u ka sabati wa ne b'a dɔn fana mɔgɔ caman bɛ yen minnu hakilinaw ye kelen ye u ka fara an kan an ka partenariatw kɛ walasa an bɛɛ ka laɲini ka sabati
ayiwa n bolo nin faamuya la an bɛna eh, président fan fɛ président n'o ye eh, isaka jara ye i y'a mɛn eh, i ɲɔgɔn doniba ta tɛ yɔrɔ ɲunbaga ɲuman bɛ i la ɲuman b'i la dɛ ayiwa est ce que dɛmɛbaa b'aw la wa
bon dɛmɛbaga minnu b'an na n'an bɛ se k'a fɔ bi bi in na o ye an y'an da don min na ye o ye association des clubs TIC ye coordination des associations et clubs TIC CACTIC ye o y'an dɛmɛbaga fɔlɔ ye ale ni AGETIC dɛmɛ min don k'a fɔ k'an bɛ warimugu ta ni k'a di o tɛ o dɛmɛ tɛ RTM yɛrɛ t'o dɛmɛ ɲini na k'a fɔ k'an bɛ warimugu de ɲini na o tɛ an bɛ baarakɛminɛ de ɲini ani kɛwalew bɛ se ka kɛ yɔrɔ min an b'o de ɲini pour que an bɛ se k'an ka kɛwale kɛ bi bi in na n'i ko mɔgɔ ma ko na n b'aw dege nin na f'o k'a sɔrɔ yɔrɔ dagayɔrɔ b'i bolo i bɛ se k'u bila yɔrɔ min o k'a sɔrɔ minɛn b'i bolo i bɛ se k'u kalan fɛn min na n'o tɛ mɔgɔ min bolo i ka laɲini sabatiliw bɛ gɛlɛya kosɛbɛ an dɛmɛbaga fɔlɔ o ye CACTIC ye komi n y'a fɔ cogo min CACTIC de ye coordination ye minnu bɛ subahana mansin kalanba tɔn bɛɛ lajɛlen ani a kanubaw olu b'o kɔnɔ bi bi na a tɔn na tɔnden tan ni fila de b'a kɔnɔ ka fara anw kan donc olu ni AGETIC de bɛ baara kɛ partenariat bɛ o ni AGETIC ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ komi mɔgɔ mɔgɔ b'o tɔn na partenariat bɛ ni AGETIC fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc ni an mago bɛ eh, kɛwale kɛyɔrɔ la n'o ye salle de formation ye an bɛ tɛmɛ CATIC fɛ pour que an bɛ se ka o sɔrɔ AGETIC bolo donc an ka fɛngɛw la ni an ka journée tɛmɛnen tɛ RTM ka taa lettre de quête kɛ a ka dɔgɔ an bɛ kɛwale fɛn fɛn kɛ an b'a bɔ an yɛrɛ kunna wari la an ka dɔrɔmɛ fila fila ni saba saba an b'o de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ mais an ka journée tɛmɛnen na an ye lettre de quête kɛ ka di mɔgɔ dɔw ma a bɛ fɛ bibi na cakɛda gouvernement ka cakɛda dɔ ma ko APDP autorité de régulation malienne des données à caractère personnel olu ye an dɛmɛ a la kosɛbɛ ka kɛwaleya a sen fɛ an ye formation kɛ mun ɲɔgɔnna bon anw ye denmisɛnninw ye eh, subahana mansin kalan kɔnɔ mais depuis ne kɔni y'a kalan daminɛ ka se bi ma an ma deli k'a mɛn mɔgɔ da mun y'a kɛ a bɛ se ka kɛ a kɛra an t'a kalama o module dɔ tun ye hacking sécurité ye o hacking de sécurité bamanankan na an bɛ se k'o fɔ cogo di minnu bɛ dankari kɛ mɔgɔw la bɔlɔlɔ kan ou bien minnu bɛ dankari kɛ mɔgɔw la ka sɔrɔ eh, subahana mansinw fɛ ka sɔrɔ hali bɔlɔlɔ tɛ hmm. u b'a kɛ kɛcogo minnu na an ye mɔgɔw kalan la pas que an b'u kalan la pour que u ka se k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ la mais u kalan la pour que u ka se k'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na ni ka se k'u yɛrɛ makaran a la hmm. ani APDP ye o kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ani ka kunnafoniya di mɔgɔw kan kunnafoniya di mɔgɔw ma fɛn fɛn ye des informations personnelles mhm. fɛn fɛn ye eh, eh, kunnafoniya ye kunnafoniya min b'i yɛrɛ kan mun bɛ se k'e yɛrɛ yira mɔgɔ tɔgɔ ni jamu ni dagayɔrɔ mhm. ani si ni fɛngɛ ni mɔgɔ min y'o dɔn o bɛ se k'i yira o bɛ t'i ɲini o b'i sɔrɔ mhm. donc olu n'a ɲɔgɔnna kunnafoniyaw la olu man ka taa yɔrɔ minnu na an y'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ olu y'an dɛmɛ dɛmɛbaga jɔnjɔn min b'an na bi an bɛ se k'o fɔ o ye CATIC ye parce que ale ni ani AGETIC an kɔni dɛmɛna nin kɛwale in kɔnɔna fɛ eh, APDP fɛ o y'an kɛlɛ mais u y'an dɛmɛ mais k'a fɔ ko sɛbɛn b'an ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ bibi in na eh, eh, a kɛra cakɛda bolo ye ou bien a fɛngɛ k'a fɔ ko nin y'an dɛmɛbaga dɔ ye mun b'an sponsoriser o tɛ yen bibi in na voilà parce que a daminɛ na an sirann'u ɲɛ kosɛbɛ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ n'i ko dɛmɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ warimugu de ye anw bɛ yɔrɔ min na bi wari ka di bɛɛ ye mais an tɛ wari ɲinina k'a fɔ k'an bɛ se ka RTM baara a hakilina dɔw de b'an na an bɛ fɛ k'o hakilina ninnu kɛwaleya o bɛ kɛwaleya ni baarakɛminɛn minnu ye an mago bɛ se olu dɔrɔn de ma hakilila faamuya sɔrɔla a la an lamɛnbaaw fana tulo bɛ an na donc maa minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ k'aw ye baarakɛminɛn ta fan fɛ hakilila nin bɛ kɛ sababu ye u caman bɛna bɔ a kalama an bɛna eh, sulemani tarawele fan fɛ n'ale ye eh, secrétaire général ye ko biɲɛ kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ ayiwa isaka ye dama dɔ fɔ an ye a ka gɛlɛyaw kan mais yala olu kɔfɛ n'o ye siège ko ye est ce que gɛlɛya wɛrɛ bɛ aw kan wa
bon a y'a fɔ cogo min na hmm. tɔn in tɛ wari ɲini tɔn ye hmm. tɔn in tɛ politiki tɔn ye n'an b'a fɔ tubabukan na euh, c'est apolitique hmm. et puis c'est à but non lucratif aussi donc an bɛ musaka fɛn fɛn ɲini an b'a kɛ an bɛ ka activité minnu fɛ k'a don olu da fɛ yaya donc euh, gɛlɛya n'an k'an bɛ gɛlɛya fɔ gɛlɛya in bɛ lié musaka la mais n'i ye musaka in fɔ wariko de don mɔgɔw hakili bɛ sina ka fɛn tɔn in bɛ yɔrɔ saba la bi a bɛ bamakɔ a bɛ segu a bɛ kucala donc bɛɛ autonomie bɛɛ bɛ se k'i activité k'a dama mais bi n'a y'a sɔrɔ fonds dɔ bɛ yen i b'a fɔ projet wɛrɛw b'an bolo n'o ye ka fɛnw fédérer k'u fara ɲɔgɔn kan ka coordination kɛ dans les jours à venir mais don nataw la n'a y'a sɔrɔ jabala tun b'an bolo bi n'o ye gɛlɛya belebeleba ye an tun bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ko caman kɛ ka ɲɔgɔn lajɛrɛw kɛ ka se ka tɔnsigiw kɛ ka se ka fɛn caman caman kɛ mais dakajan u b'a fɔ cogo min na dakajan ka di ɲaamɛ n'a y'a miiri a kɔ kuru ma a b'a bali donc an yɛrɛ bɛ miiri la yan bamakɔ n'i y'a ta k'a lajɛ mali fɛn caman ye bamakɔ de an bɛ miiri la an jɔrɔlen don donc minnu fana bɛ yen fanfɛla ninnu na mɔgɔw de don fana bɛ kalanw de kɛ yan ka tila ka taga yen fɛ donc halisa an bɛ welekan bila musakako yɔrɔ la musaka min de don n'a nana a bɛ justifier don n'an ye activité fɛn fɛn kɛ n'an ye lajɛrɛ fɛn fɛn kɛ sɛbɛnfuraw bɛ yen k'a fɔ k'a kɛra tan n'i yɛrɛ ye tɔn in ta k'a lajɛ e yɛrɛ y'a faamuya hali plateau sanfɛla la wari jatelaw b'an na n'o ye yɔrɔnin dɔ ye ne bɛ n sinsin o kan coordination n'o y'an ka tɔnba ye donc n'i y'a ta k'a lajɛ association tan ni kɔ b'o kɔnɔ tɔn tan ni kɔ b'o kɔnɔ minnu bɛ subahana mansin ko la bi o yɛrɛ président a bɛ RTM bolo donc an balimamuso n'o ye jɛnɛba koda sanogo ye ale y'o ɲɛmaa ye bi mais n'i y'a ta k'a lajɛ furancɛ fanga de bɛ yen n'a bɛ f'o ma commission ad hoc parce que bureau dɔ in ka mandat banna donc i cɛmancɛ fanga de bɛ yen pour que o kɛra bana in de y'o empêcher an ma se ka ɲɔgɔn na sɔrɔ sinon AGETIC ye yɔrɔ d'an ma fɛnɛ a bɛ coordination in fɛnɛ dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ fɛnkɛ kɛ donc tɔn in kɔnɔ cɛ b'a la i b'a fɔ muso b'a la mais gɛlɛya b'an bolo musow ka yɔrɔ fɛnɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ subahana mansin la ni bi tɛ a daminɛ la muso tun man ca muso tun man ca hali n'i y'a ta k'a lajɛ bi tɔn in kɔnɔ muso man ca an yɛrɛ tun y'a laɲini muso ka na bi tɔn eh, kɛnɛ in kan mais eh, o ma se ka sɔrɔ contretemps ni fɛnw nana empêchement nana o ma se ka yana sɔrɔ voilà sinon an mago bɛ bɛɛ la ka se ka fɛn caman kɛ an kɔnɔ falen don projet la kojugu voilà ayiwa n balimamuso n bolo a kulo bɛ nin welekan in na dɛ rtm u mago bɛ musow la donc subahana mansinw a dama ka kan cɛw la cogo min na k'a dama ka kan musow fana na ten donc musow aw fana ka fara rtm mɔgɔw kan a ka jɛ ka baara kɛ ne ko anw fana fɛ yan nɔ muso ko problème tɛ anw na yan nɔ parce que cadre bɛɛ b'an bolo yan nɔ olu bɛɛ ye musow ye an bɛ dugawu kɛ fɛnɛ a fɛnɛ ka baaraw ka se ka nɔgɔya an bɛna se eh, amadu tall ma toujours mhm. eh, an bɛ waati min na bi bi in na an bɛ aw ka baara ye subahana mansin mhm. fɛn o fɛn bɛ yen a nafaw b'a la wa kɔlɔlɔw fana bɛ a la fɛɛrɛ jumɛn bɛ aw bolo walasa k'an kisi subahana mansin kɔlɔlɔw ma ɲininkali diyara n ye i y'a fɔ cogo min na o de don a bi nafaba b'a la wa kɔlɔlɔ fana b'a la nka ne hakili la ni an kɛwalew o de bɛ se ka kɔlɔlɔ se a ma parce que fɛn min don a tɛ baara k'a kelen ye kɛwalew de bɛ k'a la n'i y'a kɛ k'a ɲɛ a bɛ ɲɛ n'i y'a kɛ k'a tiɲɛ a bɛ tiɲɛ ɛɛ dɔ fana bɛ yen subahana mansin ani a bolofara dɔw bɛ yen ni an t'o y'an ɲɛw na ɛɛ bi bi in na an sigi mɛ yan walasa diɲɛ mɔgɔw k'an ye fo kɔfɛ fɛn dɔw bɛ yen an t'o ye e yɛrɛ b'o dɔn n'a bɛ f'o ma ondes magnétiques o kɔlɔlɔ bɛ yen sabula docteurw y'a yira n'o ye ni furakɛlabaaw ye k'a fɔ k'a bɛ se ka dankari an ka kɛnɛya la o onde magnétique ninnu man ɲi adamaden yɛrɛ ka kɛnɛya ma walasa an ka kisi olu ma ne hakili la ko caman bɛ yen o fɔra an ye an k'o kɛ an kana an sɔgɔ kuma bɛɛ mansinmafɛn ninnu na k'a kɛ waati bɛɛ an b'a kan o de bɛ se k'a kɔlɔlɔ bonya misaliya la maa min bɛ baara kɛ mansinmafɛn na kuma bɛɛ i ɲɛ jɔ b'a la o de y'a to ni kɛnɛyabaaw ye min fɔ k'i ka verre don n'a bɛ f'o ma anti-reflet walasa a k'i ɲɛ in kisi donc ne hakilila la minnu bɛ fɔ an ɲɛna ko an k'olu kɛ walasa an ka kisi kɔlɔlɔ ninnu ma n'an y'o kɛ hmm. o bɛ se ka an kisi hmm, hmm. n ye eh, kɛwale minnu fɔ ka ɲɛsin a ma eh, sabula bi n'i y'a lajɛ an ka bɔlɔlɔw kan dɔw kɛ mɛ k'a kɛ wari ɲini yɔrɔ ye u mɔgɔw namara n'an b'a fɔ olu ma arnaqueurw dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ mɔgɔw ja kolonw bila ka image kolonw bila nin bɛɛ ye kɛwale de ye a fana bɛɛ ye kɛwale de ye parce que n'an kɛwale ɲɛna walasa an kana to ka mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ ka mɔgɔ don mɔgɔ wɛrɛ gasi la ni hakilila la an bɛ kisi a kɔlɔlɔ ma a y'a fɔ cogo min na o de y'a to bi bi in na autorité dɔ sigima kama n'a y'o fɔ ni président y'o fɔ n'a y'a da don a la APDP olu sigilen don k'a fɔ maa o maa i ye ja bila i ye mɔgɔ dɔ ja ta i y'a image ta hali n'a sɔrɔ ja jugu tɛ ja ɲuman don ja jugu don n'a ma bɛn a ma a bɛ se ka taa n'i ye sariyaso la wa sariya b'i ɲangi fana o bɛɛ kɛkun ye an ka kisi a kɔlɔlɔ ma o ye jamana ka fan ye anw yɛrɛ ka fan ye jumɛn ye o de ye an kɛwale n'a fɔ ma comportement an k'an comportement ɲɛ walasa subahana mansin ninnu a ka dan nafa dɔrɔn ma mais caman ka bɔ a kɔlɔlɔ la komi n y'a fɔ cogo min na kɔlɔlɔ dɔw bɛ yen an yɛrɛ seko t'o la sabula an mago b'o la walasa ko dɔw ka kɛ i n'a fɔ an sigilen don pour que bɛɛ k'an ye dɔw b'i to fo kɔfɛ k'an ye dalu t'an bolo n'an bɛ fɛ o ka kɛ baarakɛminɛn dɔw bɛ yen fo an ka baara kɛ o nka min ye bi bɔ an yɛrɛ la ne hakili la an kan ka se ka dɔ bɔ a kɔlɔlɔ la donc ne y'a bakurubaya la an ka an kɛwale ɲɛ an ka ɲuman kɛ ni subahana mansin ye a n'a bolofaraw bɛɛ n'an ye ɲuman kɛ n'a ye a bɛ ɲuman de kɛ n'i ye tiɲɛni kɛ n'a ye fana a bɛ tiɲɛni de kɛ anw de ye a fɛnw bila anw de y'a bɛɛ bila en place n'an ye min k'a la a b'o de k'an ye n'an y'a dabɔ tiɲɛni kama a bɛ tiɲɛni kɛ n'a ye n'an y'a dabɔ ɲɛni kama a bɛ ɲɛni kɛ nka ɛ bɔlɔlɔw bɛ yan bi k'a dabɔ minnu ye feerekɛlaw ye u b'u ka fɛnw feere bɔlɔlɔw kan i bɛ commande kɛ bi bi in na dɔrɔn i bɛ fɛ ka fɛn min san a bɛ taa livrer i ma o t'a ɲuman ye a kolon ye jumɛn ye bɔlɔlɔ kan minnu bɛ image kolon bila ka mɔgɔw escroquer ka wari b'u kun o fana donc o de y'a to n y'a fɔ ko in bɛɛ lielen don an kɛwale la n'an ye kɛwale ɲuman kɛ ka a sɛgɛrɛ an bɛ kisi kɔlɔlɔ ninnu ma nka n'an m'o kɛ aya an tɛ bɔ a kɔnɔ dɛ ala ka lamɛn tulo di bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi ayiwa an filɛbagaw an ka kuru min ɲini ka se sha ma mais yanni an ka baro datugu an bɛna kumakan laban di président ma n'o ye isaka jara ye isaka jara kumakan laban jumɛn b'i bolo ka se an filɛbagaw ma

bi bi in na an bɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ phase de difficulté la a bɛ gɛlɛya la bi an bɛ an bɛ dugawu k'an ka jamana ye yarabi ala k'an bɔ dingɛ kɔnɔ minnu b'a baara kɛ ala k'a fanga d'u ma
amina yarabi ayiwa limanaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu tun bɛ ka an filɛ an ka fiɲɛ siraw fɛ n'o ye youtube ni facebook ye an ka foli bɛ ka se aw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an b'a fɔ a ye halisa aw k'aw sɔgɔlen to hɔrɔn TV la walasa aw ka se ka kunnafoniya sɔrɔ ani walasa aw ka se ka kalan ni jɛmukan ye n'o ye yeelen jɛmukan ye a bɛ boli an ka baaraw de kan ale ni an ka baarakɛyɔrɔw u sigikun ye mun ye laɲini minnu b'u bolo u ka se ka fɛɛrɛw ka se ka sabati cogo min na a bɛ lase aw ma araba o araba an b'a fɔ a ye k'an bɛn araba wɛrɛ wasalamu aleyikum